uthenga opita ku chipani cha utm mamembala ake onse komanso amalawi akufuna kwabwino pa nthawi ino pamene boma la chakwera lamumanga patricia kaliati ndinafuna inu a utm komanso zipani zonse zosusa ndi inu nonse amalawi akufuna kwabwino muziwe ichi kunena kuti si ziwembu zonse zimene zimachitika zimabwera kuchokera ndi adani ako pali ziwembu zina zimabwera kuchokera kwa abale ako komanso azinzako amene umadya nawo mbale imodzi si zipsera zonse zimene zimakhala pa khungu pako zimene zimapangisidwa ndi adani ako pali zipsera zina zimene munthu umakhala nazo pa khungu pako ndi mumtima mwako zimachokera kwa abale ako komanso aja azinzako amene umadya nawo mbale imodzi Ndikupempheni amalawi nonse musegule maso kunena kuti kumangidwa kwa Patricia Kaliati kwachokera kwa enemy from within. Ili golosale kale lija kapena PTC kapena McConnell kukabwera okuba tinkanena kunena kuti this is an inside job. Kuchoka kwanu ku Tonse Alliance ndikuyima panokha pali atonkhwetonkhwe ena amene sanakondwere ndipo kumangidwa kwa Patricia Kaliatiku musaone ngati this is the end. It's just the beginning of trouble. to come ndinanenapo mmbuyomu kunena kuti izizi mukumana nazo koma popeza paja timatengedwa okudya chamba popeza timatengedwa kuti ndife a madrama koma izizi ine ndinaziona pazana mulungu atandionesera kunena kuti enemy from within imene ili pa ntchito yayikulu ndipo amalawi mudziwe izi kunena kuti ana a mu utm pamene bambo wawo saulos chilima anamwalira avutika kutere mmene wamangidwa patricia kaliatimu mukonzeke inu a felix njawala konzekani a khwesi msusa konzekani a kambala chifukwa inu ndi amene mukukhala ngati mukutchingatchinga kuti enemy from within asatenge chipanichi kupita nacho ku mcp iyi ndi the beginning of torture trouble ahead of us ndipo ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti inu azipani zosusa nthawi yokuti mugwirane manja ndi imene iyi unity of purpose tikamanena kuti time to defend democracy is now ndiye ndikupempheni inu a udf please inu a aford please a dpp please chipani cha ambewelefu please can you come out in your large numbers mawa mamawa tikumane ku area 18 amalawi tonse tiyeni tisamusiye patricia kaliati ngati kuli munthu amene anampangisa chakwera kuti akhale pa mpando umene akunyadira lerowu Mmodzi mwa anthu amenewo kupatula Chilima ndi Patricia Kaliati. Mayi ameneyi amazuka m'mafili koloko kukonzeka, ikamati 5 koloko wayiphika kale nsima. Ndipo samalolera kudya breakfast, kumwa tiyi koma amadya nsima, kumandiuza ine Akalindo ulendo umene tikuyendawu, tikuyenda ulendo kuti tipanga misonkhano 8. Kumazunzika m'Mulanje mujamo ife tinali ku battle zone. Leroli ukamamuona Chakwera ndi boma lache osachita appreciate role imene inachita play Patricia Kaliati, Munthu wa mzimayi oyima ngati mamuna amene anagwira ntchito kuzungulira dziko lino ndi pulezidenti malemu malemu Saulosi Chilima lero kumamuzuza mzimayi kukamugonesa mu selo yonunkha yopanda magesi umangoyimba mmanja kunena kuti zinthu zimasintha anthu samayamika chifukwa ngati kunali mzimayi amene anayenera kuyamikidwa kwambiri ndi Chakwera pafupifupi kumampukuta sapato analitu Patricia Kaliati lero Patricia Kaliati chifukwa chonena kuti ndi iye anasogolera kunena kuti utm ituluke mu mgwirizano ndi mcp ndi anthu ena olimba mtima akufuna ampezere zifukwa nawo ndikufuna ndikuwuzeni izizi inu a mcp kunena kuti mafilimu wanu wonse amene mukupanga ine ngati the dc ndikuwaziwa ndipo kutero kumawa lino cham'mateni koloko kubwera wa enemy within enemy within abwera adzakhale ngati akumuona Patricia-yo ku polisiko ndi adzanena kuti ah ndikufuna ndikapemphe kubomaku kuti ujeni nkhani imeneyi ikambidwe mwa chilungamo enemy from within afika mawa ku area 18 inu a utm segulani maso anu Muwasegule maso wanu mu, muchite kuwagwira ngati mukugona muwapenye ngwe masowo muona kuti enemy from within akugwira ntchito yake this is an inside job to silence someone ndipo izizi ndi nkhani za ndale kukanganirana maudindo mu chipani ichizi zikuchitika chifukwa cha kumwalira kwa Saulosi Saulosi akanakhalapo za chifyenthe ngati izizi za uchisiru ngati izi sizikanachitika amene ujayu anali a man and a half a man of all seasons amene amati akangokuyang'ana chabe statement imatulukatu amene ujayu amene uja anali kalasi yake yake ndi chifukwa chake kunena kunena kuti anthu ayitola utm yi chifukwa ndi amasiye inu amayi chilima tazukani mukanadziwa zimene zili kunja uko sibwezi pano mukungokhala anthutu amene akukumenyerani nkhondo leroli nkhondo imene ngati simuzuka inuyo ndikukhala nawo amalawi amene akufuna kuti chilungamo chiziwike muziwe kuti sapoti imeneyi siizabweraso kuteroko ngati inuyo amayi simuzuka ndikuyenda ndi chipani cha mamuna wanuyi muziwe kuti ana anuwa azunzika koopsa mamembazi a utm azunzika azunzika ndipo sikusanati makamaka ikangotha convention winayo ndikukalephera anthu enawo aluzaluza ndalama zawo ndikukalephera muziwe kuti umenewu ndi uyambi kapena chiyambi cha mavuto Kodi tu nkhani yitu imene ndikunena iyi sikuti ndikungonena tu iyayi kuteroko te- uje ni usiku omwewu kunali meeting imene akukambirana kunena kuti pamene tikuthana ndi utm tiyeniso tilowe mu dpp moti kumenekotu ku dpp ko kuli mavuto amene akubwera muziwe kunena kuti ku dpp kuli trouble ikubwera kumeneko ko akufuna ati athane ndi akuluakulu amene anayambisa chipani chimene chichi athane nawo ndicholinga kuti chipanichi akachichite deregister. Kuteroko kunali meeting imene anthu akumana usiku kunena kuti onse amene anali akuluakulu amene asala mu dpp tiyeni tiwagule, tikawagula ndiye kuti atithandiza kuti tikapange deregister chipani chimene chichi cha dpp. Awawa sakufuna za mtendere. akufuna kuti one party state ibwerere kuteroko zonsezi akupangazi ndi filimu akufuna azimanga anthu aziopseza anthu ndi cholinga kunena kuti achite dive- divert ma ah, zimene anthu akuganiza za mafuta malo mokuti anthu azikambirana za mafuta akufuna azikambirana za kumangidwa kwa wina wake malo mokuti anthu azikambirana za mavuto amene ali, ali muziko muno ngati nkhani ya za chilembe- kalembera amene inenso pano data ikusowa mu system kuteroko ndiye mukuyenera musamale kwambiri tikamakuwuzani kuti Smartmatic ndi, ndi machine woopsa kwambiri madera ena amene apanga register data ija ikusowa mu system mukapange kafukufuku wanu akuwuzani anthu kunena kuti zimene akunena a Madramayo ndi zenizeni choncho inu a udf tulukani mawa inu a dpp tulukani mawa inu a aford tulusani anthu anu komanso amalawi nonse tulukani chifukwa we are only trying to fight for what is belonging to us nothing but what is belonging to us we know kuti this is time to defend our democracy mcp ikufuna iphe democracy yathu ikufuna inyenye democracy yi ibwerere ku one party system ndi chifukwa chake akulimbana ndi zipani zosusa kuteroko kuli galore ya anthu omangidwa anthutu mumangidwa mumangidwa anthu muopsezedwa anthu muona mavuto oopsa amene simunawaonenso ayi choncho ndikufuna ndichenjeze zipani zonse zosusa zipani za opposition kuti muziyenda muzi- ndi zikwama zanu muli mabulangete muli majuzi chifukwa awa akonzeka kuti athane ndi wina aliyense that is why ndikufuna ndikukuwuzani inu aja mumatchedwa kuti a utm kuti musegule maso anu izi tinanenapo kale ine kwa ineyo sinkhanitu yachilendo Sinkhanitu yachilendotu iyi ayi, ndinanenapo kale kunena kuti ikubwera nthawi imene a Kambala musamale, a Khwesi Msusa musamale, inutu a Njawala musamale, a Patricia Kaliati musamale, akuti inu ndi amene mukulepheretsa kuti utm isagwire ntchito ndi boma, ndiye akukukonzerani milandu, milandu ija ndi imeneyitu tsopano yayambayi tsopano, milandu ija ndi imeneyi, anthu muona mavuto chifukwa chokuti bambo wanu anamwalira akutolani ndipo mukhala mukupangidwa persecute koopsa zimenezizi mukumana nazo koma pakungofunika kuti mulimbe mtima inu amayi patricia kaliati simuli nokha ndipo ndikufuna ndikupemphe chakwera kunena kuti ngati ulemu uli nawo mayi ameneyi atuluke ngati mayi ameneyi satuluka mawa pa 18 pavuta chifukwa anthu from all walks of life abwera ku area 18 kuti chilungamo chiziwike Chilungamo chiziwike palibe zonyengererananso ayi anthu azuzika nawe kwambiri aise anthu azuzika unali malonda amene amavuta kugulisa koma malemu saulos chilima anayesesa mwana uyo nyamata uyo anayesesa kuwapanga malonda kuti amenewawa amenewawa sagudwa koma malonda awo ndikukhala ogudwa leroli mulibe manyazi Simungakhale ndi chikumbumtima. Leroli pangotenga miyezi folo chimwalilire chilima lero mukufuna muzitani muzi, muzizuza anthu ache muzizuza anthu amuchipani cha utm kodi kupanda utm munali ndani inu kupanda utm munali mmavisikosi kumavala sapato zotuwa sapato zazitali zitali milomo ngati milamba yosakhwima lero mwa, mwasukika leroli mwaonako kunja mmene kumakhalira kunja ku america kumangopita ngati mukupita kubafa kwanu lero mufuna muzizuza anthu amu utm ndi zopangisa manyazi kwambiri ndi zomvesa chisoni kwambiri kuti inuyo leroli a, a mcp amene munali amphawi amene munalibe china chilichonse leroli mufuna muzizuza anthu kuphatikiza zipani zina nga zonse zosusa mu- muli nazo pa programu yokuti mufuna muwamangire anthu awo ndiye mwinatu kapena mwina kapena muwagule achaponda atu eti nanga si ndalama muli nazo kapena mufuna mumugule uyu peter mutharika kapena atu eti nanga si ndalama za- zakuchulukirani kwambiri chifukwa tu mmene alili mavuto a dziko linolo si ino sinali nthawi siyo kuti muzi- muzimangana ndi anzanu inali nthawi yokuti muchite solve mavuto amene ali muziko muno mavuto amene akupangisa kuti mafuta asowe fetereza asowe inu muli ndi fetereza feterezayo mulibepo thu- olo thumbalo limodzi ndipo mwakemonso mukuma- mukumawauza anthu kuti amene ati azi- azikagula fetereza azi- azijambulidwa zimenezi zikuchokera kutiko Zikuchokera kuti? Dziko lino likanakhala kuti mayiko ena amagula mayiko, ili likanangogulitsidwa chifukwa kumene likupitakunso mm, sikuli bwino. Koma dziko la Malawi likanangogulitsidwa, at least wina aliyense azikadzionera kwawo. Likanagulitsidwa ndi kumaka- ndi kukhala ndi atsogoleri ena, mwina zikanatithandiza chifukwa tu uyu ndiye atipwetekatu, atipwetekatu uyu. ndiye panopa kwabadwa ana ena amene ndi olimba mtima ndamvanso kuti ati pa 30 panopa mukufuna muletse mademo ah, aku amene akuchitika m'malawi muno okhuzana ndi ah, kafukufuku wa ndege mufuna muletse mademo aku ntcheu aku lilongwe by using army kuti mufuna muatuluse army dziko lino ndi la democracy achimwene sitiopa wina aliyense ndipo sitikunyumwa tipita pa msewu mochuluka ndipo kuti muziwe kuti ziko linolo anthu ndi okwiya tabwerani mutumizane ma cid ndi makamera anu mawa pa 18 muone mmene ati anthu atulukire anthu atuluka koopsa kupereka sapoti kwa mayi patricia kaliati bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village tiye mabuka box 76 mulanje malawi southern africa